Honorable Chairperson and members, standing before you is Mr. Wils- Wilson Chima, head driver in the office of the Vice President. Thank you. bwana chima eh, takulandirani eh, mpando umenewo khazikikani ndithu ndikhulupirira mwambo wathu mufuna tiyankhule chiyankhulo cha mtundu wanji chichewa kapena chizungu ta mu- mu- mudinye maikiyo tiuzeni mwaonetse mukafuna kulankhula chichewa kapena chizungu chichewa chichewa takulandirani lero kuno ku parliament kumene mukumana ndi ad hoc committee imene ikufufuza za ndege imene idagwa ku nthungwa pa 10 june 2024 mmene munali a former vice president komanso anthu 8 ena amene adatisiya eh, zokambirana zathu zili pa masamba a mchezo komanso pa tv zili live Eh, koma tisanayambe zokambirana zathu timangofuna mudziwe kuti nyumba muno muli ndani mamemba a komiti imene yakafukufuku ya ndege ali ku right eh, secretariat ya parliament ili ku left nde tingopempha kuti ma introductions achitike ma members Uh, chair ine ndi george jivason kadzipatike phungu wa nyumba ya malamulo woyimira dowa kasangadzi zikomo kwambiri cheya ine dzina langa ndine mphatso jones boti ndine phungu wa nyumba ya malamulo ku lilongwe mude constituency thank you Uh, chair dzina langa ndine felix njawala uh, phungu wa nyumba ya malamulo uh, ku mwanza central Chair, ine ndi Joshua Malango, Member of Parliament, Dedza Kasina. Thank you so much, Chair. Dzina langa ndi Dailes Moses Bengo, MP wa ku Ntcheu Dzonzi Mvai constituency. Thank you. chair dzina langa ndine savel kafwafwa phungu wa nyumba ya malamulo kuchokera ku dedza mayani constituency zikomo kwambiri cheya uh, kudzera mwa inu ine dzina langa ndine dumisani lindani uh, phungu wa nyumba ya malamulo kuyimirira anthu aku zomba thondwe constituency zikomo kwambiri cheya ine dzina langa ndi james mpunga kuchokera ku zomba city south constituency ngati phungu wakumeneko komanso mu komiti ine komiti ino ndine wachiwiri kwa mkhalapampando wa komiti imeneyi zikomo

chairman wa komiti imeneyi yakafukufuku ya ndege komanso phungu wa ku nsanje southwest timati tikulandireninsoni kachiwiri uh, mwabwera kunoko ndi cholinga kulondoloza masamoni amene munalandira kuti mudzafotokoze mbali yanu imene mukuidziwa pokhala kuti munali head driver wa a former vice president kusonyeza kuti kayendedwe kawo konse matsogolera ndinu planning ya china chilichonse matsogolera ndinu ndiye timafuna tidziwe mbali yanu za kayendedwe ka a former vice president popita ku lilongwe komanso popita ku mzuzu ndiye musanayankhe uh, masamoni amenewa tifuna kuti mu- a parliament akulumbiriseni ndiye tiwapemphe a parliament kuti apange administer

Mr. Chima, eh, tithokoze cooperation yanu kuti mwalumbira komanso tithokoze kuti munabwera kudzakhala nafe eh, tikupemphani tsopano kuti mufotokoze ndandanda wa zimene mukuziwa bwalo ndi lanu tsopano

tokoza chifukwa cha ripoti yanu imene ili mwachi- mwachimvekere kuti inu mudatsogola Mzuzu ndiye mwina ma members ngati ali ndi mafunso akhoza kukufunsani dowa kasangaza Uh, zikomo kwambiri chair uh, ndimangofuna ndidziwe kunena kuti munafotokoza mu statement yanu kuti uh, ntchito yoyamba inali yonena ku- imene munapatsidwa inali yoti mutenga mayi Mary chilima kuti ma- magalimoto anakonzedwa kuti mayi Mary chilima apite ku mzuzu uh, sindidziwa kuti program imeneyi inasintha nthawi yanji nthawi yake inasintha pulogalamu imeneyi inasintha nthawi yakumadzulo monga ndanena mkatimo um, inuyo munauzidwa ntha- Ah, inuyo munauzidwa nthawi yanji kuti mayi Mary chilima ap- apita ku kumaliro a Ralph Kasambara chair inalinso nthawi yakumadzulo ndiye muli kun- ku- ku mzuzu mwafika ndi magalimoto amene amayenera atenge uh, vice president kupita kum- ku nkhata bay uh, uthenga onena kuti ndege yabwerera uh, unakupezani nthawi yanji ndiye- ndiponso anakuuzani ndani kuti apapa ndege sibweranso kuno yabwerera chair anandiuza ndi abwana anga administration kudzera ku security zikomo chair chair mafunso anga nanenso ndikhulupira nkhani yawo ndiya straightforward kuti ripoti ikufotokoza ndandanda onse mwina mayankho ena tinawona m'malipoti ena amene tinalankhula- ana- tinalandira kale nde sindikuona chifukwa choti tikhale nawo nthawi yayitali Eh, ndikuthokozani kuti inuyo mukhala woyambirira eh, kucheza nafe kamphindi kochepa chifukwa cha udindo umene munali nawo komanso kumene muna ku- ntchito imene munagwira tsiku limene lili so mwina muli ndi mawu omalizira funa fosefoso Ah, tathokoza kwambiri bambo chima inuyo ngati driver amene mumatsogolera convoy imene imapita ku mzuzu mwatiuza kuti munanyamuka nthawi ya 5 koloko mukumbuka kuti ku mzuzu munafika nthawi yanji Chair, ku Mzuzu ndinafika cha ma to 9 pa airport. ngati inali to 9 ndeti tikuyembekeza kuti mwayenda pafupifupi 3 and a half hours pamene tinamvetsedwa ndi, um- ndi mboni zina kuti nthawi zambiri mumayenda 3 hours ndi choncho Chair ndizoona koma chifukwa cha monga tanena kuti kunali bad weather ndiye sitimathamanga. mukati simumathamanga pakayendedwe ka convoy convoy ikati ikuthamanga pena kuti mumayenda speed yanji ndipo tsiku limeneli mukayerekeza mumayenda speed ya mtundu wanji Chair pa nthawi imene sindinali pa convoy koma ndinali kumbuyo kwa convoy kutsala ndi convoy kuti chinthu chonse chimene chingachitike ine monga head driver ndimayenera kuti ndichipanga attend pa galimoto imene yatsalira zikomo Ti- timasulireni bwinobwino poti ife sitikuzitsata mumatsatira konvoyi kapena simunali pa konvoyi chair ndimatsatira kumbuyo mwina mwake timasiyana mwina chabe ndi makilomitas ambiri koma ndimayenera ndizitsatira mbuyo cholinga kuti monga nanena kuti ngati galimoto ina yapanga puncture ndikhale kuti ine ndikuthandizira kuti zinthu zitheke nthawi yomweyo kuti tichokepo so mukufuna kutsimikizira ku komiti ino kuti tsiku limeneli simunali mmene mmayendera nthawi zonse kayendedwe kanu kanachepe kanachepako spidi yanu chifukwa cha mmene nyengo inali mukutsimikiza choncho eh chair ndizoona basi chair mafunso anga ndi omwewo zikomo kwambiri Ah, funso labwino kwambiri Eh, ndikhulupira ano ndi mathero a zokambirana zathu Achair muli ndi mawu ena aliwonse? Chair, mawu ndilibe ambiri. Kufunirani zabwino zonse. Mukhale ndi wiki yopambana. Zikomo chair. Zikomo. Kumbukirani kupanga subscribe to our channel Malawi News Daily Updates kuti nkhani zochitika ku Malawi zisamakuphonyeni.